kpọrọ iMax TV ọmụọ na-ekene unu n'ụbọchị tata ana m ekene Chineke pụrụ ime ihe niile etu o si mee anyị rahụ n'udo tetekwa n'udo n'ụbọchị tata wee ka hụ ihu eluigwe ihu eluigwe ka ọkọchị ana m ekene gị Olisa bi n'igwe deeme ana m ekene ana m asị ọ wụrụ ahịa eke ka ahịa afọ ka a zụrụ tata afọ zụtara anyị ihe ọma nkwọ kwọtara anyị ihe ọma eke ketara kwọ- eke ketara anyị ihe ọma orie retara anyị ihe ọma n'ụbọchị tata akpa anyị niile ka ọ- ọ- o jupụta na ụba ụba ee etu igbo si asị ya ọ dị mma anyị abatago n'ụbọchị tata n'izuụka gara aga anyị wetara unu ihe mmemme nke anyị kpọrọ omenala igbo omenala igbo n'ime omenala igbo aha ee ihe anyị gbariri na- n'izuụka gara aga aha wụ nsọ nsọ anyị kwuru ọtụtụ nsọ gosiri ọtụtụ nsọ e nwere gbarie nsọ nsọ na atọ anyị gbariri ihe bụ nsọ ana gbarie ihe bụ nsọ chi onye ụwa gbarikwazi ihe bụ nsọ mmadụ tata anyị na-aga a chọrọ ka anyị jee lebagara anya na ihe gbasara nsọ obodo nsọ obodo gịnị ka obodo gị na-asọ ị nwere ike ịkọta nwere ihe obodo gị na-asọ enwere ihe bụ nsọ obodo ị matara na n'obodo gị n'ala Igbo ebe i si wee pụta ọ bụrụ na ekweha aza aga m azakwa gị na ee enwere enwere nsọ obodo obodo nwere ihe e nwere nzukọ kpebie kwubie okwu na etu a aha- etu a ihe ha kwuru bụ m- ihe bụ ihe a gbakọlọtara ọnụ n'ọnụmara n'ọnụmara etu ha si wee dị n'isi n'isi kwubie okwu kpebie sị na etu a ka anyị na-esi eme ihe ha akpọ ya nsọ obodo nsọ obodo nsọ obodo dị e nwere ndị dị ọkpụtọrọkpụ ndị dịbu gboo gboo gboo e nwekwazị ndị dịbu gboo gboo ndị a na-edegharị edegharị ka ọ dị mma karịchasịa etu ọ dịbu na mbụ gboo gboo a bịa na nsọ obodo dịka ebe m si wee bịa aga m na-amarịrị atụ si n'ebe m si wee pụta e nwere ihe a na-akpọ nsọ obodo nsọ obodo ọ wụ na obodo mara iwu sị ka anyị weregonu iti mmanwụ wee maa atụ o nwere ihe dị ka mmọnwụ abalị obodo mara iwu sị mmọnwụ nụa nwaanyị agaghị afụ ya mmọnwụ nụa anaghị agba n'ehihie abalị ka o ji agba and ọ bụrụ na ị nụ mmọnwụ apụọ n'abalị o jegharịba n'abalị ọ na ụfọdụ na-akpọ onyekuru ụfọdụ na-akpọ achikwu nwaanyị ama afụ ya nsọ obodo ka ọ wụ e nwere ihe mba na-asọ obodo na-asọ dịka a bịa na ihe dịka ee omenala igbo o nwere ihe ee obodo na-asọ sị na nwaanyị agaghị nwaanyị agaghị eje n'oke ala nwaanyị agaghị atụtụ ọjị ma ọ rie elu nkwụ ọ dị ka mgbe m bịa kọwaa nke m kọwara n'izuụka gara aga o nwere ka o si wee ọ dabatachaghị ọfụma ihe aha wụ nsọ obodo nsọ obodo ka ọ wụ obodo mere mere nzukọ maa iwu na etu a ka ọ ga-esi ihe a ga na-esi adị and o nweghị onye ihe bụ ihe bụ enweghị ihe ọbụla ị ga-emewe ka ị nupụrụ ihe aha obodo nsọ bụrụ nsọ ya nsọ gị je nupụ isi i nupụ isi ma na ị na-achọ okwu ya bụ nsọ obodo dị n'iche n'iche o sitere n'etu obodo si wee kapịa nke ha ọnụ sị na etu a ka nke ha ga na-esi adị and ya bụ na- n'ebe ya bụ nsọ obodo nọ nsọ obodo dịbara gboo gboo gboo gboo dị ka m si kọwabu na mbụ hmm? ka anyị dọbara ike n'elu ụra ma ma ka anyị jekwara nsọ ọzọ dị mkpa ka anyị metụkwu aka eh? nsọ dị mkpa ka anyị metụkwu aka n'ụbọchị tata nsọ mmiri nsọ mmiri a bịa na ihe dị ka nsọ mmiri obodo dị iche iche nwere mmiri dị na be ha ahụbeghị m obodo m jegwere na ndị nọ na mpaghara aguata m si wee bịa enweghị ihe dị ka mmiri nọ mmiri nọ na be ha a bịa na uga e nwere obizi e nwere agwazi e nwere iyi nwa ọkụ nwee iyi nwa ede nwee iyi ụmụra nwee iyi dị iche iche iyi ka a na-akpọ mmiri kwa ehe nsọ mmiri okay nsọ mmiri a bịa na nsọ mmiri eh, ndị eje m eh, egbuwa ya ụzọ abụọ mgbuwa nke ngalaba nke mbụ wụ ị bịa na ndị dibe mmiri ndị dibe mmiri nwere nsọ ha na-asọ ya bụ ndị nke ndị oyibo na-akpọ rainmakers a na-asọ nsọ dị egwu ọ bụrụ na a chọrọ ka ihe mmiri zoo e nwere ihe ha agaghị eri e nwee ihe ha agaghị eti n'ọnụ o nwere ihe dị iche iche ha ga na-asọ ị fụ ya e, e, o gosi gị na e nwere ihe ahụ ya chọrọ ọ na-ebukwa ka ahụ ya ọ ghara enyeghị ahụ ya ahụ ihe ọ chọrọ ka aka ya wee nwee ike dị ire ka ihe ahụ ọ chọrọ ime wee nwee ike dị ire ka mmiri ahụ ọ chọrọ ịchụ ma mmiri ahụ ọ chọrọ ime ka ọ gbadata dị ire nsọ ya dị ọ ya ka o so na ihe bụ ngalaba nke mbụ bụ nsọ mmiri hmm? nsọ mmiri a ka m na-eje ka m je mechicha ihe mmụta ọfụma ka m mara ma nwere nsọ ga-awụ m- nke ọzọ m ihe pụrụ iche mmiri na-asọwaga ga-awụ ọ wụrụ na emeru emeluo ya bụ nsọ ma emebie ya bụ nsọ ahụ enwee nnukwute ihe ọdachi enwere ike mmiri agaghị ezozi a ka m na-eje nyocha nke aha ka m ma ma nwere ụdị ihe dị etu aha na ala Igbo a bịa na nsọ nke ọzọ anyị nyochakwara ma ọ wụ ajụkwara ase n'ebe ndị kara anyị mara nọ ọ nsọ mmiri o nwere mmiri dị iche iche nọ na obodo dị iche iche nwere mara iwu nwere ihe eji eji were ya echu ya ihe eji echu ya bụ mmiri enwere ndị na enwere ndị nke ejighị ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ bucket ya bụ iron bucket nya bụ ihe ọgbalaga pail pail iron maba emetụ nziza tụnye mana ka anyị sụwa ya ugbu a niile anyị ka ja-emecha ya igbo hụkọcha ọfụma ya mata ihe a na-akpọ nke a na-akpọ etu kwesịrị ọ mmemme ji akwalite asụsụ igbo ka ọ bụ ya bụ mmiri a na-asọ ka a ghara ejighị ihe ihe abụghị ihe ọkpụtọrọkpụ enwe n'ala igbo wee je chuo ya ị nwaa ya anwa ya resị gị ozugbo gị hụ ihe ọ na-eme e nwere nke dịba nke dịba mm, agwazi etu nne anyị nnukwu ha si akọ mgbe ọ nọ ndụ na nna anyị ha siri akọ na ọ na-asọ ihe igwe i- ite unyi o nwere ụfọdụ ndị ja-abụ esikwa ihe n'ọkụ e jee were ite ite unyi dị na ya jee mawanyekwa mmiri ka e kuoro mmiri ahụ wee si ebe a gbapụ so onye ji ọkpa onye ji ọkpa ya jeme abịaba ịkpa ebe ọ gbajere ụdị akụkọ anyị nụnụgo ya ịhụgo ihe mmiri na-asọ ịhụgo ihe nke na-asọ ya bụ nsọ mmiri nsọ mmiri ka anyị na-ekwu maka ya ihe ọ na-asọ ihe ndị na-asọ ihe mmiri na-asọ buru ibu o nwere mmiri nke oyi anyị bata n'ime ya ị gaghị anyụọ nsị banye n'ime ya sị ka ị saa ike gị o menye gị egwu ozugbo ozugbo hmm? mgbe mbụ na mgbe gara aga mgbe a gụọra mgbe a na-agụ agụmagụ etu ndị ọcha si wee bịa gbaa ụga ọ kwa mmiri obizi ụga diwuru ka ha ndị be anyị ji lakpuo na mgbe na-achọ ya na anwụ ndị ọcha bịa na-egbukọsị ndị m egbu ndị be anyị aṅụ from nowhere nya wa aṅụ nụ wee takwapịa ndị ọcha chụ- chụ ha ọsọ wee were ọkpọkọ ikuwe etu akọ siri kọ wee kpuchie ndị ndị be anyị kpuchie ha chekwaa ha nya wa aṅụ a gbawuru gbawuru ele- ndị ndị bekee dị iche iche ndị bịara mgbe ahụ imegide anyị na mgbe gboo gboo gboo gboo mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa etu akọ siri kọrọ anyị ihe mmiri na-asọ nya bụ nsọ mmiri ka anyị- nke anyị na-akọwa banyere ya ejikwa n'aka gị onwe gị na-ele m- na- na-ege ege ihe m na-ekwu na-ahụ m ugbu a nwere nsọ dị iche iche ndị obodo unu na-asọ jee ka ị jụọ ese jụọ ajụjụ ọ bụrụ na nsọ anụ a ka dị si debe a na-edemekwa ya gị onwe kedu etu i si agba mbọ ideme ihe ndị ihe nsọ ndị a ka o nwee ike bụrụ ihe kwuru ka a na-eme Mhm. nsọ mmụọ nsọ ọzọ anyị ga-eneba anya bụ nsọ mmụọ a bịa na nsọ mmụọ kedu ihe ị ghọtara banyere ya ihe mmụọ a bịa na ihe dị ka nsọ mmụọ kedu ihe i nwere ike ịghọta kedu ihe etu ị ya-esi agbarịrị anyị nsọ mmụọ etu i si ghọta n'atụfughị oge enwere m ike ịsị na nsọ mmụọ na ịgbarị ya wụ ihe mmụọ dị iche iche anyị nwere n'ala Igbo ee nsọ mmụọ gịnị bụ mmụọ mmụọ ihe ndị Igbo kpọrọ mmụọ a na-akpọkwa mmanwụ mmụọ na-akpọkwa enwere ihe ndị ọzọ a na-akpọ mmụọ n'ala Igbo kedu ihe bụ nsọ ha nwaanyị agaghị apụta bịa pụta ebe a na ihe dị ka mmanwụ pụọ otu a nwaanyị agaghị apụta ebe mmanwụ nọ gbanye aka n'ukwu nsọ mmụọ enwere ihe ndị ọzọ ndị Igbo ihe ndị Igbo chukwara echukwa edekwachara edekwa dekwacha ya etu kwesịrị na a sị na mmadụ dị etu nwaanyị nọ na nsọ ijeha agafe ebe ihe ebe e demere ihe aha dị ma ọ bụ nsọ ihe ọzọ a kpọrọ nsọ mmụọ ọ bụ ihe ndị gboo demere ha na-efe dịka arụsị ị ma na a bịa na ọkwa sokwa na religion na paganism ihe ọ wụna ha sọrọ ihe ọ wụna ha demere ọ wụrụ ibi ọda wụrụ uh, arụsị aha wụrụ ihe dị iche iche ha demere ha na-asọ mgbe aha a sị gị ị ga-asọrịrị ya sọrọ mmụọ ọ ihe mmụọ ka ọ wụ and n'ebe ya bụ ihe mmụọ nọ ha nwere nkwenye zuru oke na ya bụ ihe aha ka a na-asọrọ ya na-echukwa ya na-edeme iwu ya ihe aha na-agara ha etu ha si wee kwuo na e mechaa ihe ndị asọrọ ihe dị etu a mere ihe dị etu a mee ihe dị etu a ọ ga-esi etu a dịrị anyị na mma ọ ga-esi etu a dịrị ha na mma ọ ga-esi etu a dịrị ụmụ ha na mma ọ ga-esi etu a dịrị ndị ikom na ndị inyom ha na mma dịrị ụmụntakịrị na mma dịrị ndị ntorobịa na mma mana mgbe ọ wụna ejemere e, e, e ije mebie nya bụ nsọ gị na-ele ihe ọzọ yiri ihe dị ka ntaramahụhụ n'ebe onye nyere ada n'iwu aha nọ esochi nya esochi ozugbo ozugbo ị hụgo ya nsọ mmụọ enwekwa etu ọzọ i si wee cheta ma ọ sị na mba n'ọkwa etu a kachasị mma ọkwa ihe anụ a bụ nsọ mmụọ ma ọ bụ ihe a bụ nsọ ana ma ọ bụ ihe a bụ nsọ mmụọ ma ọ bụ ihe a bụ nsọ chi onye ụwa ma ọ bụ ihe a bụ nsọ obodo ma ọ bụ ihe a bụ nsọ e, e, e, ala na nsọ ndị ọzọ dị iche iche anyị ka ọ gwere ị gbaziere anyị kọwara anyị mmụta ka anyị na-amụta And n- na mmụta anyị na-amụta ọkwanụ ka anyị kwadota m- asụsụ igbo ndị nke ha- nke ha bugoro amụma na o je-anwụ n'oge na-eteghị aka ya bụ ị marịta ya kachasị mma kama iji ejebe ememe anyị kọchaba anyị ma ọ sị na ihe anyị kwuru abụghị eziokwu kọọrọ anyị nke gị ka anyị nwee ike na-amụta ka ụmụ anyị nwee ike na-amụta ka e nwee ihe e debe n'ụmụ anyị ha ga-eziga esoro aka wee nwee ike na-amalite karịa ma nkọcha ma ọ bụ ịkọcha ya n'ebe ebe- ụzọ na-adaghị ụzọ na-ezighị ezi ọ ka bụkwa m bụ maazị ifeanyị umennaihe onye nchịkọta nke mbụ na mbụ na ihe mmemme a na-eme na YouTube a kpọrọ ilu igbo na nkọwa ya nakwa omenala igbo ka anyị na-abaka na ugbu a omenala igbo ka anyị na-akọwa n'izuụka gara aga anyị gbadoro ihe dịka nsọ gbara ihe mkpụrụ n'atọ kọwasịa nsọ dị iche iche e nwere gbara ihe mkpụrụ n'atọ ndị ndị fọrọ afọ ka anyị na-ekwu okwu ugbu a gịnị bụ nsọ na ngalaba nke gị ọ dị ka anyị je jedebegoro etu nunwa na ihe gbasara nsọ were ihe dị ka ilu ole ma one inu igbo one ma one were nye onwe anyị ọrụ ya na eh, kọma kọwakwazi ya ma tupu anyị abaa na ihe gbasara ilu igbo na nkọwa ya aghaghị m ikene maazị Amaefuna Udechukwu ee ọ bịara n'igwe WhatsApp anyị gwa anyị etu obi si wee dị ya na ihe mmemme anyị kpọrọ ilu Igbo na nkọwa ya nakwa omenala Igbo wee na-asị anyị na-ejisi ike mana o nwere ihe ọ kpọtụrụ aka ihe o metụrụ aka ebe ahụ ebe ọ pụrụ iche ọ sị dịka ha onwe ha a mụrụ na abroad ha etoghị n'ala Igbo nke ọma na a sị na onye a tụwara inu kọwara ya a sị na ego e ji wee lụ nne onye ahụ naa n'iyi ọ bụ ihe o jere n'akara WhatsApp anyị wee kwuo sị m na m kọwaa ya ọfụma na m gbaziere ha ọfụma na a sị na onye a tụwara inu kọwara ya kọwara ha na ego e ji wee lụ nne laa n'iyi ọ wụ eziokwu onye a tụọrọ ilu ka ọ ma kọwara ya ego e ji wee lụ nne laa n'iyi ee ihe m na-achọ ịgwa gị maazị e, udechukwu ahamefune bụ nkụzi ka anyị bịara ịkụzi na this na YouTube anyị nọ nkụzi ka anyị bịara ịkụzi o nwere ọtụtụ ilu dị iche iche na-agba ndị mmadụ gharị o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche o kwuo ya wee kwuo were ilu igbo kwuo ya ọ gbaa ụfọdụ ndị mmadụ gharị bụ ndị igbo ya bụ nkụzi ka anyị bịara ịkụziri gị sị nekwe ihe bụ ilu igbo nekwe nkọwa nke a mana ọ bụrụ na ị ga-ebewawa e, ihe bụ ihe ilu ha pụtara o nwere ike nwetakwa mpanaga dị iche iche ya mere maazị udechukwu nkọwa ka anyị bịara ịkọwa anyị anaghị anyị esobe anyị esochabeghị ilu aha ma ọ sochaa ilu aha dịka ebe a nọ na-arụ obodo ma ọ dịka ebe a nọ eme nzukọ ma ọ dịka ebe a nọ eke nwaanyị ma ọ dịka ebe a nọ ekwu okwu dị iche iche maka o mechara gbatụkwa ụkwụ sị na ụfọdụ ebe ọ nọ gwere wee jụọ ajụjụ kedu ihe ihe onye a kwuru pụtara amụọ ya amụ amụọ ya amụ wee na-ajụ ya ọwụ- na-asị ya ọwụ na ị chọ ka a kọwara gị ma na ego e ji lụ nne gị na n'iyi nke ahụ dị iche na nke anyị na-akụzi na YouTube ya bụ ilu Igbo na nkọwa ya nke YouTube wu nkụzi ka anyị na-akụziri unu ndị amaghị anụ dịka ndị abroad ndị etoghị n'ụlọ unu soro mụta mara ihe a na-akọ banyere ya bụ ilu igbo ọ dị mma ana m akpọtakwa maazị benjamin ezema ee enugwu ka i si abịa benjamin na-ekwu banyere ịga n'ihu inye ilu ya bụ ịtụkwa ilu anyị gaa n'ihu tụọ tụrụ ilu gaba na-akọwakwa ya bụ ilu na ọ na-esonye nke ọma na ọ na-atọ ya ụtọ rinne na o nwere ọtụtụ ilu dị iche iche ọ nụrụ na ihe mmemme anyị nụwa na-awụ mgbe mgbe mgbe ọbụla o chetara ya obi awụrụ ya sọ aṅụrị ọ na-atọ ya amụ na o were gwere ya bụ ilu wee na-eme ahịrịokwu ebe ebe ebe ebe ọ nọ na ndị ndị ọbụla na-asụ igbo ndị ha na-anabụ na-asụ igbo nọ o nwere ebe okwu ya awụ ọ dị agha ya o were ilu niile etu ahụ wee banye a sị ya hei ilu nke a dị egwu benjamin anyị ekene gị em chinedu ọdụmma ọdụmma ee chinedu anyị ekene gị ọdụmma sị na ihe anyị na-eme na-amasị ya nke ukwuu na anyị jisi ike ee maazị Chinedu anyị ekene gị ọ dị mma ee ka m je ṅụọ mmiri ọ bụrụ na a ṅụọ mmiri pụta anyị atụrụ anyị atụọ ụzọ inu naabọ maọbụ ịtọ wee nwee ike mechie nke ụbọchị tata ana m ekene ọ ka bụkwa mụ bụ maazị Ifeanyị Umenna ihe onye nchịkọta nke mbụ na mbụ na ihe mmemme a kpọrọ ilu Igbo nkọwa ya nakwa omenala Igbo sochiri n'ụtụtụ nụwa daalụnụ ka anyị bịakwanụ